Igbo ndị ọma na-ege ntị anyị ekene unu ụtụtụ ọma efife ọma abalị ọma ebe onye ọbụla nọ anyị bụ ụmụnne unu bịara ka anyị kene ndị Igbo niile ndị nọ na mba ma ndị nọ n'ụlọ ndị nze niile ndị ọzọ niile ndị igwe ndị isi ụka niile ndị ọchịchị ndị na-elekọta anya mana siti ma ndị isi afịa ma ndị isi ụmụ ikorobịa ma ndị isi ụmụ agbọghọbịa ma ndị nne o ndị agadi nọ ya ma ụmụaka nọ ya ozi dị mkpa ka anyị wetara unu kedu ozi dị otu a ozi a wee bụrụ na ife anyị na-achọ n'uke enu ka chineke nyeziri anyị n'uke ana anyị na-asị ka onye ọbụla gee ntị ka ha nụrụ na ya bụ ife anyị na-agbagharịrị na oge a ga-eji wee nwee udo eluona o ndị Igbo ndewonu
asị m ka anyị bido from eh, ịgwa unu ndị anyị bụ so aga m ebido with ndị nke nọ n'aka nni m ka m site na nwanne m nwoke maọbụ ka anyị bido n'onye isi anyị bụ nna anyị ukwu nna anyị ukwu ngwa gwanụ anyị afa gị o afa m bụ most reverend mayor mike uchenna chukwudu ok nnọọ nnọọ rinne daalụ ndị igbo niile ok nna anyị kedu afa gị o Reverend Dr. Ndubisi John, the former CAN chairman of Anambra State. ok ma onwe m agaghị m ichefu ikwu afa m afa m bụ nwaada uju grace okonkwo nne ka a manụ afa gị aha m bụ nwaada Nkechi Nwokedi good aha m bụkwazi Apostle Dr. Daniel Obi onye isi nje ozi eh, nke anyị na-abịa n'ụbọchị tata bụ ndị Igbo Revival movement nnọọ nnọọ nwanne m so ndị be anyị na-ege ntị dịka anyị na-amalite ka anyị gaba n'iru aga m ebido with ịjụ ajụjụ aga m ajụ ajụjụ a n'onye mbụ ajụjụ nke a na-agara nwaada nkechi ee e, Nwokedi biko nwanne m biko achọrọ m ka i mee ka ndị igbo mata kedu ndị anyị bụ just gwa anyị na nwa nkenke kedu ndị anyị bụ
igbo ndị ọma ekene m unu aha anyị bụ Heavenly Mandate Global Mission mm-hmm. dịka o si wee dị ka m kọwaa ya n'asụsụ anyị mm-hmm. ihe a bụ ọgbakọ ndị bịakọrọ ọnụ ịkpọsa ozi Chineke ziri mm. na anyị bụ ndị gbakọnatara ọnụ maka na ọnọdụ a na ọ bụrọ bụrụ ọnọdụ ụka maọbụ bụrụ ngalaba ọbụla dị iche iche kama na anyị si na akụkụ anọ dị iche iche n'ala Igbo a wee nụ onu onye nwe anyị bụ chineke na ihe ọ na-ekwu gbasara ndị igbo hmm. anyị wee bịakọnata ọnụ ka anyị wee nyere aka wee kpọsaa ozi a dịka onye nwe anyị si wee na-ekwu ya hmm. njem a abụghịkwa taata ka o bidoro ọnọdụ a bidoro eri 2012 hmm. nke kpọjegoro anyị n'ọtụtụ ebe dị iche iche n'obodo anyị a bụ naijiria anyị agago Lagos gaa ugwu awụsa mpaghara dị iche iche gaa Abuja gaa Taraba Bayelsa Benue Kogi na ọtụtụ ebe ndị ọzọ iji wee gbasaa ozi a mana eri oge ahụ anyị na-aga ya o nweghị ihe na-emenụ onye ị na-agwa nee ihe Chukwu na-ekwu ọ dị ya ka a ga-asị na ị naghị akọtachi ya anyị jekwa naakpuo mana eri arọ naabọ gara aga onye nwe anyị bidokwa kwube okwu a kwube okwu a wetabe ihe ọgbụgba ama dị iche iche nke na onye ọbụla n'ebe ọbụla ị nọ n'otu akụkụ ma ọ bụ nke ọzọ enwego ka chineke si wee kpughere gị hmm. otu a ka o si wee na-ekpughere anyị ya n'otu n'otu hmm. anyị wee bịakọta sị mba na okwu a abụghịzi okwu a ga-agba nkịtị hmm. na mmiri agafekwana ikpere ụkwụ hmm. ka ịpụzia njem a jee mee ihe onye nwe anyị kwuru hmm. dịka ọ na-adị n'oge ụmụ Izrel ọ bụrụ na o nwe ka obodo si wee dị onye nwe anyị na-ekwu okwu o zigaziere ndị ozi ya a kpọkọọ ọra obodo wee mee ka ha mara and ọ bụrụ na ha eme ihe ahụ onye nwe anyị kwuru ebe niile na-ada jii otu a ka o zipụrụ anyị n'ụbọchị taata anyị wee na-agaruge wee na-akpọsa ozi a o wee rutezie ka anyị kpọsaa ya ka mba niile metụtara igbo ka anyị wee nụ ya ọfụma mm. bụ ihe a chineke na-agwa anyị mm. mgbe anyị ga-agazi n'iru anyị ga-aghọtazi ozi a hmm. kpọmkwem daalụkwanụ ndewo nwada nkechi chineke gọzie gị i mere ka onye gere ntị ga-aghọta ya ọfụma daalụ na ị kọwaala ya ọfụma anyị ga-aga n'ajụjụ nke abụọ na-agara eh, honorable eh, nwanne m bụ Dan biko nwanne anyị gwanụ anyị kedu ife bụ eh, ke ife anyị bịara ebe a ime kedu ihe bụ the vision or the mission kedu why are we here kedu ihe anyị bịara ebe a ime
daalụnụ ife anyị bịalụ n'ụbọsị taa bụ ife dị oke mkpa n'ihi na akwụkwọ nsọ kwuru na oge ọbụla nwere mgbe hmm. and mgbe ọbụla nwere oge hmm. oge anyị nọ bụ oge nke ime ka ndị Igbo bụ ndị nwere ọgbụgba ndụ hmm. nye onye nwe anyị site na nna anyị Abraham hmm. anyị bụ ndị Igbo bụ ndị Israel hmm. na Israel nke anyị bụ bụ na nna anyị Abraham si na be anyị wee jebe ọkpụkpọ oku a kpọrọ ya na Kenan hmm. wee nọ na Kenan wee mụta ụmụ iri na abụọ hmm. wee sikwa ebe ahụ adọlụ wee jebe ijipt wee si ijipt wee nachighata na ana anwa e kwe na nkwa hmm. anyị wee nupụ isi site n'ikpere alụsị ikpelu chi ọzọ dị iche iche nke butelu na nna eze ndị igbo izizi a na-akpọ jeroboam maka na mgbe Jeroboam kpebere alụsị wee lapụ iso ụzọ nke Chineke na ọgbụgba ndụ ya nwere tinyelu nna anyị Abraham anyị bụrụ ndị a chụpụrụ ị gụa the book of Ezekiel 36 37 38 ebe ndị anwa na-ekwu ka e si wee chụda anyị to the rivers hmm. beyond Ethiopia hmm. ị ma na Ethiopia nọ na mgbadata West Africa hmm. ụmụ Israel wee ju na mpaghara obodo West Africa nke ana Igbo bụ ebe isi ya dị hmm. bụ the family of Gad and the Ephraimite hmm. bụ diọkpala nke Israel dịka e si dee ya na book of Ezekiel 31 verse 9 hmm. Ephraim I love Ephraim is my firstborn o kwesịrị ịbụ Ruben mana Ruben mere ife anị na-asọ nsọ ịkpọrọ nwunye nna ya dina e wee napụ ya diọkpala wee nye Ifrem Bafrahim hmm. onye bụ Ifrem Bafrahim ụmụ Ifrem anyị wee bụrụ ndị nọ na obodo anyị nọ taa mana ọ bụghị naanị ikwu ndị anyị bụ kpọpụrụsị ya ka anyị ji bịa anyị bịara ịgwa ndị Igbo na anyị nwere ọgbụgba ndụ na ọ bụ site na anyị nwa hmm. ka Chineke ga-eji nwere onwe ya obi ajụrụ hmm. na ọ bụ ndị Igbo bụ mba ahụ o wepụtara ị gụa the book of Matthew 24 verse 14 ọ sị na the message of the kingdom shall be preached hmm. then the end will come hmm. ọ bụ site n'ozi ọma nke a kụghị mmiri nke enufegoro n'ụka taata ka Chineke chọọ ka mba ahụ kedu mba ọ na-ekwu 1 Peter 2:9 ọ sị na unu abụrụgo obodo e nwere ndị eze ndị ga-ekpere mụ ndị isi ụka hmm. special people royal people ọ ga-eji mere onwe ya afa mm. mana igbo lapụrụ ya taa anyị ncha na-achụso ego ego amakakwu mana ịfụnanya ebe ego nọ abụghị ihe Chineke chọọ n'ebe hmm. ndị Igbo nọ ọ chọọ ka ndị Igbo nwee ike jikọta aka ọnụ bịakọta ọnụ kwue n'ofu onu mee ka ozi ọma nke Chineke gaa mba ụwa niile hmm. na ọ bụ site n'ime nke a ka ọ ga-eji were mee ka okpueze anyị adapụla adapụ hmm. bụrụ ife a ga-ewechighata hmm. ọ bụghị site n'ụzọ anyị si eme ya tata hmm. ọ bụ naanị anyị nachukwutere chi ukwu anyị pụọ n'ikpere chi ndị ọzọ ọ bụghị naanị ekpere ma ọ bụ fasting bụrụkwa ndị ga-anọ n'agbata ime ihe nke ha kwesịrị ime na mgbe kwesịrị na ha ga-eme ya daalụnụ
okay ndewo nwanne m eh, honorable Dan thank you so much um, ajụjụ nke ịtọ ga-agara ezi nna anyị ukwu eh, our mayor archbishop so um, ajụjụ a wee bụrụ kedu ife o ji bụrụ n'oge a dị oke egwu ka chineke na-akpọ ndị oku kedu ife o ji bụrụ at this critical time n'oge nka ka chineke na-akpọ anyị oku a Ya ndị Igbo ekene m unu. ndewo sir Ndewo. ekene m chineke na chineke echetago ndị igbo Mm, ọ dị ụzọ naabọ mm, Ee, mgbe jizọs kraịst nọ n'ụwa o kwuru maka prodigal son mm, then o nwekwa onye a kpọrọ eh, man of Gadarene hmm. man of Gadarene a bụkwa nwa Jekọb so emesie mmụọ ọjọọ juu ime hmm. mana oge Jizọs fụrụ o jekwuo ya ka ọ set ya free hmm. na Jizọs set ya free o sonyekwa Jizọs group igosi na ebe o si so ife ndị a bụ ọnọdụ ndị Igbo bara na ya at a time dịka ụmụ Chineke anyị hapụ Chineke wee jebezie ebe dị iche iche hmm. ebe ihe dị iche iche webatara ihe dị iche iche o bido na nna nna anyị nke mbụ nke eze ndị Igbo nke mbụ 1043 AD hmm. eh, eze Akunwunye Ọfụnri hmm. eh, mgbe ọ chịrị ya na ndị eh, Egypt ndị Senegal ndị India na ndị Babylon mekọchara so chineke na-ekpughara anyị n'ebe arụsị dị iche iche si bido batara ala igbo hmm. na originally ndị igbo adị efe arụsị hmm. ndị igbo bụ ụmụ chineke ndị igbo adị ezu ori ndị igbo adị hmm. egbu mmadụ ndị igbo adị aba n'occult ma cult a na-abagasị ma ime ihe dịka so ndị igbo mebezi ife dị iche iche mana ọ sị na second chronicles chapter 15 ọ sị na mgbe ha chọpụtara na ife adarọzi mm, na o nwezi ihe na-aga aga mm. ebe niile okwu na ụka agha na ọgụ eh, a na-eme nwanne na-egbuzi nwanne ya Mm. a na-akwafu ọbara Mm, so o nwere ndị chineke metụtara ha wee kunie ịchọ iru chineke mm, so ka a na-achọzi iru chineke ọ sị the spirit of the lord came to eh, azariah the son of oded Mm. wee jezie wee na-agwa ndị eze Mm. ndị obodo ndị ndu ndị okenye hmm. sị ha bịa ka anyị chọọ iru chineke baịbụl sị na mgbe ọ gwara king asa king asa kunie hmm. ọ ụdị ijem a ka anyị na-eje kịta hmm. maka anyị ekunigo ije gwa ndị eze na ihe chineke na-ekwu ihe chineke na-ekwu bụ na ọ sị moses na ya ahụgo mmekpa arụ ka a na-emekpa ndị ya na n'ijipt anyị nwa bu na naijiria ndị igbo nọrọ ebe dị iche iche na-enwekwa mmekpa arụ a so wee sị na ya na-ezite moses ya anyị nwa kịta ka anyị bịa napụta ndị ya mmekpa arụ niile a. ọ ihe anyị bịara ime ka ndị igbo mara na ha bụ ụmụ chineke original ndị igbo abụrọ ndị gentiles ha bụ ndị israel ha bụ ụmụ chineke original priests of God in Africa hmm. so na anyị bịa kịta ka anyị naghachikwute chineke anyị hmm. bụ chukwu ndị Igbo bụ chineke Abraham Isaac na Jacob so onye ka anyị na-akpọ oku kịta ebe ọbụla onye nọ ka o kunie hmm. sorozi oku a na ka anyị ga-akpọ ya Solemn Assembly ndị ịkpọ ndị okenye niile ndị ụka niile ndị ndu niile

em kedu ka a ga-esi wee kpaa nya bụ nkata ka o wee ghọọ ngịga ee ka ife anyị ga-eme ka anyị wee nweta ife chineke chọrọ ọha na eze na-ege ntị ekenekwa m unu ọzọ n'ụbọchị nke taa anyị bịara ka anyị mee ka unu mata n'eziokwu ọ dị ụfọdụ ndị bụ ụmụala Igbo mm-hmm. ndị fụrụ Chineke n'anya mm-hmm. ndị na-asọpụrụkwa Chineke mm-hmm. ndị na-atụ egwu Chineke ndị Chineke na-akpanyere nkata dị iche iche ndị bidoro ozi a tupu anyị wee na-amalite so na akụkụ nke anyị bụ ka anyị meekwa ka ozi a wee ruo ndị dị otu a aka ruo ha ntị na anyị na-akpọ oku hmm. ka anyị wee bịakọta n'otu wee nwee ofu nzukọ ịnọ n'iru Chineke hmm. wee kpee ekpere wee kwasarụ Chineke ka ọ dịrị anyị n'ihi na anyị maara dịka akwụkwọ nsọ na-ekwupụta mm-hmm. na obi nke etiwara etiwa mm-hmm. na nke egwepịara egwepịa mm-hmm. Chineke adịghị agharịpụ n'ihi nke a anyị nwere okwukwe dịka anyị na-akpọsa okwu a taa hmm. ga-agbasa ebe niile dị iche iche na ndị anyị zigara akwụkwọ ederede dị iche iche hmm. ịkọwara ha ihe anyị na-eme hmm. na mgbe ọ ga-abụ ka obi anyị niile wee bụrụ otu ka anyị nwee ike wee bịakọta n'otu anyị ga-enwe mmeri dịka anyị na-aga n'ụzọ nke ezi omume Chineke ga-enye anyị mmeri n'aha Jizọs amen okay em enwere ajụjụ ọzọ m ga-ajụzi mmadụ ncha niile Eh, dịka nna ihe m nwere ike itinye site na azịza nna anyị ukwu zara ma nke ị zara ma nke ada anyị nwaanyị ma nke nwanne m nwoke zara ihe m chọrọ ịadịzi n'ife ndị aha niile bụ oge nke chukwu onye ọbụla si oge nke chukwu oge nke chukwu afa a bụ afa ndị igbo na-aza ndị ọma na-ege anyị ntị ife a kpọrọ oge nke chukwu ndị side imo nwa bịara akpọ ya oge chi mm. ndị anambra side na-akpọ ya oge chukwu so na nchịkọta ife niile a dịka ha kwuru okwu wee sị na onye nwe anyị na-akpọ oku a unu gee ntị na n'ife ụmụnne anyị kwugasịrị ihe m chọrọ ịadd before anyị agaa na ajụjụ nke ọzọ bụ n'oge chukwu so na oge nke chi nke ukwu anyị elugo nya ka ife ndị a niile ji wee na-apụta na mgbe dị otu a anyị wee were opportunity a oge a wee oghere a wee na-agwakwa na-alụtụkwa aka na ụmụnne anyị ndị chọgoro ka ha chịkọọ ọnọdụ a na ihe ha mere dị mma mana na mgbe a bụzi mgbe chukwu kwuru na oge ya elugo so dịka anyị na-amalite na ajụjụ nke ikpeazụ em ụmụnna ajụjụ nke ikpeazụ wee sị o nwere ndị ọzọ na-anọ n'agbata o nwere ndị ọzọ na-aga njem a n'oge mgbe gara aga you know so kedu ife anyị ga-eme ka anyị ncha wee nwee ike wee ndị Igbo si na a nyụkọọ mamịrị ọnụ o mee gịnị ọ gbaa ụfụfụ ka m bido n'isi nna anyị kedu ife ị na-eche

anyị bịakọta n'otu wee nwee ofu okwukwe n'aha nke chineke bụ nna mhm. na nke chineke ọkpara mhm. na nke chineke mmụọ nsọ na ife niile ya adịrị anyị mfe na ọ ga-aza anyị ekpere ọ ga-anapụta anyị wee nye anyị ife anyị na-achọ ka anyị wee rapụzie egbe mhm. na mma ka anyị chọọ chineke a n'ihi na ebe chineke nọ ife niile dị mfe anyị na-ekwere n'okwukwe mm. na ọ ga-enye anyị mmeri n'oge a n'ihi na nke a bụ oge Chineke amen abụ a na-abụ wee sị ebe Chineke nọ ihe niile kwere omume o kwere omume ebe Chineke nọ ihe niile kwere omume o kwere omume n'ezie ụmụnna gbadonụ ya ekene dịrị Chineke ka m jụọ ajụjụ a o nwere ife ị chọrọ itinye na nke ajụjụ nke ikpeazụ a hmm, ihe m chọrọ itinye bụ na ndị na-ekwu maka ọnọdụ dị otu a hmm. dị nne hmm. ka m butekwu ya n'ebe ndị youth nọ na ụmụ anyị bụ ndị youth na-agbagharịkwa na-eme ya n'ụdị nke ha mana n'ụbọchị taata dịka o si wee bụrụ mmasị onye nwe anyị mm-hmm. na ọ bụghịkwanụ n'ụdị a ha na-eme ya n'ike mm. ka anyị ga-esi were enweta ya mm. na ọ bụrụ na anyị niile ga-anụ onu Chineke na ihe ọ na-ekwu n'ime oge a mm. anyị bịakọ ọnụ sụọ ofu asụsụ mm. wee chọọ iru chukwu mm. na ọ ga-eme ya wee nye anyị so m wee ji ọnọdụ a na-asịkwa ndị ntorobịa na ndị agbọghọbịa biko ka unu butuo ọ bụghị n'ike a unu na-eme ya ka a ga-esi wee nweta ya kama na ka anyị jezie otu chukwu si wee chọọ maka ndị buru anyị ụzọ mere ya n'ike enweghị ihe anyị metere biko nụ ka onye ọbụla butuo ka anyị wee mara ihe chineke chọrọ Mm. daalụ nwaada nkechi i kwuru ọfụma because anyị nwa bụ ndị nne ka ọ na-atọpụ ọgọdọ n'ukwu ọ na-abụ nne n'anya na-afụ etu esi egbusi ụmụ ikorobịa anyị na-ebere chukwu akwa sị na generation anyị agwụwokwa because na e gbu ofu youth na egbuna 1000 person e gbu otu youth egbuna 2000 person anyị nwa bụ ndị nne na-atụdị ime mara otu o si wee dị anyị bụ ndị nne wee na-ebedị akwa na-ayọ ndị youth anyị biko gbuzienụ ka egbudebe ụnụ ka egbudebe anyị ka anyị welu udo wee welu chukwu nke bụ na o nwerọ ife chineke na-apụghị ime ka anyị wee nwee nzọpụta chineke na-ekwu okwu ya nwanne m kee ife ị chọrọ itinye maka ọnọdụ nke ajụjụ nke ikpeazụ a dalụnụ
ajụjụ a dị oke mkpa maka na onye na-eje na mmiri amarọ ebe o si asọpụta hmm. mmiri na-eburu onye afụ hmm. eziokwu na enwere ndị na-ekwubu maka Igbo dịka nna anyị bishọp si wee kwu mm. mana ofu ife m chọrọ ịtụnye bụ na ana Igbo bụ Biafra mm. nwere onye nwe ya mm. o nwere onye nwụrụ ọnwụ kwụrụ ụgwọ ya a na-ekwu ana eze na baịbụl anyị amalụ na enwere aka nke gbuchala okwute nke kuturu ya bụ ife mm. a kpụrụ akpụ mm. welu kue wee kusaa mba ụwa mm. niile ọ bụ ana igbo ka a na-ekwu maka ya mm-hmm. ya mere ndị niile na-achụ ya n'ụzọ ọbụla ihe bụ nsogbu bụ kedu chi e ji achụ ya hmm. o nwere ndị nna anyị chọrọ ya hmm. n'ụzọ kwesịrị ndị dị ka barrister Emeka Nwankpa hmm. pa Elton nna anyị gwara anyị ma ndị ndị Igbo bụ ndị dị ka eh, Reverend Orhoji mm-hmm. eh, Moses Madụgba mm. ndị a bụ ndị ghọtalụ na ọkwa na okwu ana eze ka a na-ekwu mm. ọ bụrọ okwu tigbuo zọgbuo o kwurọ okwu egbe na mma mm. ọ bụrọ okwu ogo ịsụ ogologo oyibo maka ife na-eme n'ife ụwa bụ ife ime mmụọ na-achị nke anụ arụ so anyị ga-anachiga na mmụọ ka anyị jekwu chi a nwa nwe obodo a mm-hmm. na ọ nya ga-enye anyị ya not just ekpele o ọ bụrọ sọ ekpele ma ị na-enwe atụmatụ nke mm. oyibo kpọrọ long time planning mm-hmm. anọlụ at the gate mm-hmm. mara ife e kwesịrị ime na-eme mm-hmm. maka na i kpee ekpere mechie anya gị na abụọ mm. ebula egbe gị mm. nọọ imepe ofu iwerukwa ofu na-ekpe o wee na-adaba daalụzi nwanne m bụ Dan ọnọdụ nke a maa ya nke a ka ndị be anyị na-asị na ọma ya o anyị na ha achọ ka anyị chịkọta ọnọdụ a mana njedebezi anyị wee sị ka anyị were e, oghere a wee wee maa ọkwa dị oke mkpa dịka anyị na-akwado na otu ụzọ bụ the only ụzọ dịka nwanne m kwuru na chukwu bụ mmụọ onye ga-achọta chukwu ga-eme gịnị ga-agakwa na mmụọ and anyị bụ ndị mmụọ maka na anyị bụ ụmụ chukwu onye nwe anyị wee weta ntụziaka na ntụziaka ahụ bụ na ndị igbo ga-abịakọtazi ọnụ and ndị igbo gbakọtazi ọnụ anyị emeena nke mbụ anyị mere na anambra anyị wee na-akwadozi nke ndị igbo niile olu na igbo niile ebe ị nọ na geenụ ntị n'okwu a dị oke mkpa onye nwe anyị wee sị na ọ bụ na anyị chọọ ka a tọpụ anyị n'agbụ a anyị bịa dịka ndị ofu nne mụrụ ofu nne mụrụ ukwu azịza ada atọpụ ada agbaji agbaji na anyị ga-abịa dịka otu azịza aga agbaji agbaji anyị wee na-akpọ ndị igbo ka ha mata na 29th of um, ee eh, nọvemba n'ọnwa a anyị ga-abanye na ndị igbo ga-abịa zukọ zukọ n'enugwu ka a ga-eme ya and um, m ga ha ewepụta eh, adreesị ebe a ga-eme ya nwanne nyere m aka na adreesị ebe a ga-eme ya so adreesị ebe a ga-eme ya anyị ga ha ekwupụta ya nwa obere oge o wee bụ na a na-akpọ ife a na-akpọ ndị igbo ịbịa ka anyị kwalụ chukwu akwa ka anyị dọkaa obi anyị dịka a dọkara uwe wee sụọ ude wee yọọ ya sị ya chukwu meziela anyị ebere na ọkwanụ sọ gị nwa ga-enyezila anyị aka so na anyị na-akwado ya bụ njikọ ndị igbo so ebe onye anọ na ya gbara bịaba mbọsị dị otu a nke ọzọzi dị n'ime ya akwụkwọ nsọ sị n'ọ site n'ibu ọnụ na ịkwa akwa ka e ji ayọta chukwu ife so anyị ga-ebukwa ọnụ ebumọnụ a ga-adị ụzọ ebụa nke mbụ ga-abụ na nọvemba 14th and 15 igbo niile na mba ụwa niile anyị na-edeclare ebumọnụ ka e wee yọọ chukwu so ebe ọbụla ị nọ ma ụmụaka ma ogbenye ma ikoro ma agadi onye ọbụla ga-ebu ọnụ ka chineke wee mere anyị ebere anyị mechaa nke that 14 and 15th of november nke ọzọ ga-abụzi on 26 27 and 28 ga-abụzi 29th a onye na-abịazi o burukwuzi ebumọnụ wee na-abịa ebe anyị ga-enwe that ịkpọkọ wee belu chukwu akwa ka o wee nụrụ ọnụ anyị ndị igbo ọma na-ege anyị ntị ebe a ka anyị ga-achịkọta nzukọ anyị nke ụbọchị nke taa na ihe nkọwa nke ụbọchị nke taa biko anyị ga-achọ ọ bụrụ na ụnụ e, onye chọrọ ịjụ ajụjụ gbasara ọnọdụ a for information o nwe ajụjụ onye nwe ma o nwe ife ị chọ ịtụnye anyị ị dị well welcomed ehe so because na a na-atụnya bụ alụ ndị Igbo sị na a nyụkọọ mamịrị ọnụ o mee gịnị ọ gbọọ ụfụfụ so um, ka m ma gwa nwanne anyị ka ọ gwa anyị adreesị ebe a ga-enwe that ọgbakọ ndị Igbo ibere Chukwu akwa sụọlụ Chukwu ude nna Nkechi ga-enyere anyị aka kọwakwuo ebe a ga-enwe ọgbakọ dị otu a na 29th of November 2025 n'Enugu steeti bụ ebe a na-akpọ Amadeo Event Center nke dị debere tunnel Ebeano tunnel ọ dịkwa n'akụkụ họteelụ a na-akpọ Oakland a da-achọ ya achọ ọ nọ n'etiti center of the town hmm. so ebe ọbụla i tiyiri isi ị jụ ese Ebeano tunnel a ga-egosi gị ị jụkwa ese Oakland Hotel a ga-egosi gị event center Amadeo nọ n'akụkụ Oakland n'etiti ebe anwa mm. ebe a ka ọ dị mm. so na 29th of November time anyị bụ 9am ndị ga-esi Imo Abia Enugu Ebonyi Anambra Rivers Delta Cross River Benue na mpaghara dị iche iche bụ ebe niile ndị Igbo nọ gbakọnatabanụ ọnụ ụbọchị anwa ka Chineke wee nyere anyị aka na ọ ga-adịrị ndị Igbo mma ndewo nwanne m a ga-etinyekwa ụgbọala nke ga-ebute ndị nọ n'ebe dị iche iche so na ọ bụrụ na ị hazite na ị ga-eso wee bịa ya bụ njem i mee ka anyị mata a ga-agwa gị ekwentị ị ga-akpọ mgbe dị otu a anyị ga-ebido na nna anyị nna anyị ka anyị malụ na nọmba gị nọmba m bụ 070
35

776116 07035776116 Thank you.
Ndewo. Nna. A ka m bụkwa ezigbo nwanne nwoke Daniel Obi

ndị Igbo otu a ka anyị na-eweta ozi nke ụbọchị taa n'isi njedebe ya gazielụ ụnụ ma nwaanyị ma nwoke ikoro agbọghọ ndị afịa ndị ọrụ oyibo ndị nkụzi ndị ọchịchị anyị sị ka ọ gazielụ ụnụ udo dịrị ụnụ ndị be anyị